Ọ gịnị ka Evangelist Ebuka Obi mere ndị mmadụ? Kee the way Evangelist Ebuka Obi si wee na-emejọ ndị mmadụ especially ndị Igbo? Ọ mmadụ kpọtere nwa agụ nọ n'ụra nwa agụ kunite ya agba n'ọsọ. Ị ma na these three people na-arụ stika The first one sị Ebuka Obi can't heal disease. Onye nke ịbụa asị only hospital can heal the sick. Onye nke ịtọ asị Ebuka Obi can't cannot possibly fast for 50 days without food. Why anyị ji nwee so much hatred? ebe Evangelist Ebuka Obi nọ apụta na the tackle na tackle the whole acheke get the whole prophet and the whole pastors Evangelist Ebuka Obi nke ya dị ka njọ na-ajụ in which way ka Evangelist Ebuka Obi si wee na-emejọ in which way why anyị ji nwee so much hatred ebe nwanne anyị nọ look at these three three men na rụ banner tii picture Evangelist Ebuka Obi na-akọ this sort of thing fa na-akọ o nwee ka Evangelist Ebuka Obi si wee reactie na ọ bụ na ọ sị na ọ kpọrọ ndị em ndị em ndị legal team ya ka bịa mee these people arrest fa sị yes no that's no evangelist that's no that's no question for arrest why must they use his picture na na-akọ this type of thing pụta pụta in public rụọ sticker they are looking for problem o nwee ka Evangelist Ebuka Obi si na react ya na asị ka o nye fa this problem na eh people outside people ga-asị yes na that evangelist no pastor but Evangelist Ebuka Obi nọrọ onwe fa nọrọ onwe ya na-arụ ọrụ Chukwu ziri ya sị ya rụọ these three men apụta na-akọ this type of things fa na-akọ post rụọ stika tinye picture Evangelist Ebuka Obi a na-achọ ife a ga-asị na Evangelist Ebuka Obi sịrị fa look at these three men Ebuka Obi cannot heal cannot heal disease etiti ya fee only hospital can heal the sick kwụta sị na Ebuka Obi cannot possibly fast for 50 days without food the time mgbe mgbe evangelist ebuka obi si ka na-ebido ebido ka na-ebido this ministry where are you people ihe ị fụ na ọ bụ out of jealousy and wicked unu na-enwere evangelist ebuka obi anya ukwu how come evangelist ebuka obi pụtara mgbe si n'edo otu how come o ji wee nweta this type of ministry why anyị ji eji nwee hatred especially anyị nwa bụ ndị igbo especially anyị nwa bụ ndị igbo kwa why anyị ji enwere onwe anyị anya ukwu why anyị ji enwere onwe anyị anya ụfụ yes ihe efu na bụ anya ụfụ why anyị ji dị wicked why anyị ji anyị ji enwere our own personal brother anya ụfụ ị ga-agwa m ọ bụrụ na onye awụsa ọ bụ muslim na can these people try such thing in this igbo land these people na-agbụgbopụta picture Evangelist Ebuka Obi is it because Evangelist Ebuka Obi dey calm ọ bụ a muslim man ọ bụ onye awụsa ọ bụ onye yoruba bụ a muslim can you bring out his picture na those mepee ọnụ those ekwu n'okwu sata those rostika dey sos na idere ebe a na apụta n'ala igbo anyị nwa bụ ndị igbo a na-afight our igbo brother ọ bụrụ na a sị na evangelist obi mere nka a sị na o mere nka a sị na o mere nka why anyị ji nwee hatred ebe evangelist ebuka obi nọ ọ bụ na all the thing evangelist ebuka obi na-arụ in this igbo land ọ bụ na ya dị afụ ya ọ bụ na ya dị afịa old people's home ọ rụọ ya ọ na-etake care of many people anyị rafụ da awa nọ ha pụta attack evangelist ebuka obi na-akọ this time because this thing afụ m yesterday even sef i am so much disappointed in this in these three young fools so fool ka fa bụ yes in these three young men iwu isue ka evangelist ebuka obi si na-eme na-emejọ ka ebe o si na-eme na-emejọ today bụ 20 today bụ fo- sorry today bụ 14th of march 2026 ka Evangelist Ebuka Obi wepụtara ndị million naira ọchị ike na Enugu state today you people will not see that one ma many people Evangelist Ebuka Obi ma ma ndị o nyere aka ma ndị ọ na-akwụkwa ụgwọ people will not see that one of these five type of thing Ebuka Obi cannot heal the sick

pụta a na-enwe serious hatred na-enwe anya ukwu na-enwe envy envy ebe Evangelist Ebuka Obi nọ ama many things Evangelist Ebuka Obi commission gụrụ something that our Nigeria government are not thinking of doing thing that m dị sure our government eh, emegide in this life rụọ but Evangelist Ebuka Obi rụrụ that thing since m ji mara ihe ruo today apụtago m n'ụzọ fụ ebe Nigeria government na-epickisi ndị ara but only the only but Evangelist Ebuka Obi na-epick fa take care of them take care of their family take care of them mee fa fa fa dị new mkpụrụ afọ dị awa nọ pụta na-akọtọsị afa afa onye Chineke tere mmanụ agwa m that na before anị Igbo adị mma bụ na anyị nwa bụ ndị Igbo ga-ewepụ envy and jealousy cause envy and jealousy bụ ihe mere anị Igbo ji dị so scattered afụbeghị m onye Hausa ọ bụ onye Yoruba bịa na-acastigate Evangelist Ebuka Obi afụbeghị m ya afụbeghị m onye awụsa pụta like this na wepụta picture Evans Ebuka Obi na castigate Evans Ebuka Obi I never see that na onye Igbo ga-apụta wepụta picture Evans Ebuka Obi na castigate ya for no reason for no reason out of jealousy and wickedness ị na-agwa m na ọ bụrụ na onye yoruba ọ bụ onye awụsa ị pụta like this na wepụta picture wepụta picture wepụta picture ma ọ bụ onye isi ndị muslim na-ekwu this type of thing na-ekwu

yes the more people na na-akatọ evangelist ebuka obi the more ka ministry ya na-agafa watchie these three young men egwu atụrọ fa n'iru o nwee ka ndị legal team evans ebuka obi si pụta na react ye kpọọ police or kpọọ fa court a sị yes why will evans ebuka obi do such thing mmadụ chineke kere eke wepụta rụọ banner gema print banner printie banner this first one si si na evans um, ebuka obi cannot heal disease Second one, I say that na only hospital can heal the sick. Third one, I say that na Ebuka Obi cannot possibly fast for 50 days without food. Ka ife Evangelist Ebuka Obi mere you people, why are you people castigating Evangelist Ebuka Obi? Why are you people castigating? Iwu issue ka Evangelist Ebuka Obi si wee na-eme na-eme June. ihe out of wickedness and jealousy before ana igbo adị mma because these people nọ na this place na bụ ndị igbo throughout i lee fa anya na ọ ndị igbo ndị igbo o nwe onye awụsa ga-anọ this place na o nwe onye awụsa ga-anọ ebe a na wepụta picture Evans Ebuka Obi na na-akọ this type of thing nọ na-akọ it's only in igbo land it's only igbo in igbo land and ọ sọsọ onye igbo ga-eme this type of thing This is out of wickedness and jealousy. Anya ukwu, ekworo na anya ụfụ. All the thing Evans Ebuka Obi na-arụ na this Igbo land, you people did not see it. Everything niile Evans Ebuka Obi na-arụ ma ma old people's home ma many things ọ na-arụ people no see unu pụta nnọọ rụọ banner na castigate Evangelist Ebuka Obi. O nwere ka ndị legal team Evangelist Ebuka Obi si wee reactie na you people will say that na yes na ọ bụ that na Evangelist that person that evans ebuka obi dị wicked why why you why ọ ga-eji kpọọ police ka e mee these people arrest that's no out of wickedness mmadụ nọrọ ọ na-achọ ife ọ ga-asị na evangelist ebuka obi mere evangelist ebuka obi bụ a na-egbu achara achara na-eto no matter how people castigate evangelist ebuka obi the more people castigate him the more ka ministry ya na-agafa in life